ndewonụ anyị na-anabata unu n'akụkọ nke episode 2 n'akụkọ nke taa anyị na-akọ akụkọ mere na obodo a na-akpọ anambra steeti akụkọ a kọrọ na e nwere otu nwoke nwoke a gbara afọ iri afọ asaa na ụma nwunye ya gbara afọ iri afọ isii na ụma Nwoke a na nwunye ya mụtara otu nwa nwoke a na-akpọ Chijioke. Biko, ọ bụrụ na aha gị bụ Chijioke, ekwela ka nke a mee obi agbarụọ gị n'ihi na ihe a bụ akụkọ mere eme ka anyị na-akọ. Chijioke bụ nwoke ntorobịa bụ onye ya na nne na nna ya toro. ya akpapụ ọrị gaa n'obodo mepere emepe ka o wee bie ndụ ya wee kpata ego laghachitekwanụ bịa mee ka nne na nna ya ka obi dị ha mma Chijioke bụ nwoke tozuru etozu o wee kpebie n'obi ya sị na ọ ga-akpatarịrị ego otu ọ bụla o siri dị aga m akpatarịrị ego n'afọ a nke a bụ mkpebi o mere Chijioke wee gaa ebe nne na nna ya nọ n'ime obodo obi ụtọ kpara nne na nna ya nke ukwuu nne ya wee sị eo nwa m Chijioke lọtala eo ngwanụ o nweghị nri nọ n'ụlọ mana aga m aga n'ugbo ka m gaa n'ugbo gaa kpata akwụkwọ nri m ga-eji siere gị nri ha nwa m nwoke ị batala eo biko nọruo ala ka m nwee ike gaa kpata akwụkwọ nri wee meere gị nri pụrụ iche ka ị nwee ike rie Unu ma n'ala Igbo, ọ na-eme nwa lọghachi nne ya na-aga shiere ya nri ya erie tupu ya ekwuo ihe mere o ji bịa. E nwere ihe ndị o nwere ya enyekwanụ nne na nna ya. Mana o nwee ihe bụ ịtụnanya mgbe Chijioke lọtara. Mgbe Chijioke lọtara, nna ya chọpụtara na Chijioke ji akpa wakịrị wakịrị lọ nke ndị bekee na-akpọ waterproof. o ji akpa wakịrị wakịrị ojii lọ ihe a abụghị ihe na-eme na mbụ ihe emetụbeghị nna ya sị ka m lerugodi n'anya ka m marakwanụ ihe nwatakịrị a na-achọ ime mana o kwupụtaghị nke a n'ọnụ ya nne Chijioke wee gawa n'ugbo ka ọ gaa kpata ihe ọ ga-eji shiere nwa ya nri ị hụlanụ onye nwa ya lọtara obi ụtọ na-akpa nwaanyị a he nwa m alọtala ka m gaa kpata ihe m ga-eji shiere ya nri ka obi dị ya mma ha chineke ekele dịrị gị onye mere ka nwa m si na obodo mepere emepe lọta o nweghị nsogbu ọbụla ha ekele dịrị gị jehova ihe ha na-amaghị bụ na chijioke sochiri nne ya n'azụ nke ọ na-aga n'ime ọhịa ha amaghị na o nwere mma o tinyere n'akpa wakịrịwakị a o ji wee lọ ruo n'ugbo fọgbuo nne ya n'ugbo heu nwatakịrị a enwee obi fọgbuo nne mụrụ ya amụ n'ugbo nne bịakwaranụ ka ọ kpata ihe ọ ga-eji meere gị nri unu na-ahụkwa nke a mere na chijioke wee were isi nne ya tiba na akpa wakịrịwakị ahụ ka iji ọsịsọ ọsịsọ lọta n'ụlọ gwa nna ya ee nna m

a nna ya wee sị ya dịkwa ka ihe a ga-asị na aka enwe nọkwa n'ofe o nna chijioke wee mee ngwa ngwa jigide akpa nwakịrị nwoke ahụ ya na chijioke na-azọ akpa a na-azọ ya na-azọ ya na-azọ ya ya sị ya ebe ị chọrọ ịlaghachi ngwa ka m hụ ihe nọ n'ime akpa a n'ihi na m ma na mgbe ị lọtara ebe a nwe ihe nọ n'ime akpa a i ji lọ kezi ihe mere na ugbu a ị chọziri ịla na o nwere ihe nọ n'ime akpa achọrọ m ịhụ na ihe nọ n'ime akpa m hụ ha na ihe nọ n'ime akpa m ahapụ gị gị lawazi ọ dịka o metụrụ nwoke a n'obi o wee mara na nwatakịrị a bịara ime ihe ọjọọ unu na-ahụ ị ma na ha azọgidela ihe azọgide ihe a nna chijioke wee were ume nwoke nafụta chijioke akpa nafụta chijioke akpa wee tinye aka n'ime ya wefụta isi nwunye ya tie mkpu n'oke olu ewu ihe o nwe ihe gara aga mee ya wụ na i sochiri nwunye m n'azụ gaa fọgbuo nwunye m nwunye mụ na ya bi n'ụlọ a gị soro ya n'azụ nwaanyị chọrọ ka ọ gaa mere gị nri gị sochie ya n'azụ nwee obi gbuo ya iwe ewee nna chijioke ya ọbanye n'ime ụlọ sere obejiri o nwere ebe ahụ pụta n'ezi lee chijioke anya n'olu were obejiri a bee ya n'olu isi ya adapụ n'ala mkpu ahịa n'ebe niile mkpu ahịa ọha na eze abịa arụ emeela n'ezi a nke mbụ merenụ wụ na chijioke gburu nne ya nke abụọ merenụ wụ na nna chijioke gburu chijioke nna chijioke mee ngwa ngwa were mma a o ji gbuo nwa ya nwoke gakwuje ndị uwe ojii na ụlọ ndị uwe ojii gakwuje ndị uwe ojii dịka ọ na-abịa ndị uwe ojii wee hụ onye ji mma mma ahụ ya tere ọbara ọbara ndị uwe ojii agbapụ ọsọ ọ bụrụkwanụ gị ị ga-anọ ọ bụrụ na ị hụrụ onye ji mma na-abịa mma ahụ ya tere ọbara ọbara ya ọ na-abịa na-abịakwute gị ị ga-anọ na-ele ndị uwe ojii wee gbapụ ọsọ ya ọkpọwazi ha sị ụnụ bịa mba mba ụnụ agbala ọsọ o nweghị onye m chọrọ igbu egbuola m mmadụ n'ụlọ egbuola m mmadụ ụnụ bịa ha jụọ ya ọ gịnị mere ya o wee kọrọ ha sị nwa m nwoke si n'obodo wee lọta lee nwunye m gbuo ya nwunye m gara ka o wee meere ya nri ka ọ gaa kpatara ya akwụkwọ nri ọ ga-eji siere ya nri pụrụ iche ya ọ gaa soro nwunye m gbuo ya iwe ewee mụ m esere obejiri a gbupụ ya olu unu ahụla otu ihe si mee ndị uwe ojii ihe ọbụla unu chọrọ iji m mee werezienụ m mee werenụ m mee ya ọ bụ gịnị ka anyị na-amụta n'akụkọ a ihe anyị na-amụta n'akụkọ a wụ na ụgwọ ọlụ mmehie bụ ọnwụ akwụkwọ nsọ sị na ụgwọ ọlụ mmehie bụ ọnwụ ụgwọ ọlụ mmehie bụ ọnwụ anaghị achọ ụwa n'ike onye chụọ ihe ụwa n'ike ya ọlaa n'ike ị ga-akpakọ onwe gị ọnụ nwee ndidi ndị igbo bụ ndị a maara bụ ndị na-enwe ndidi na-arụsi ọrụ aka ike anyị abụghị ndị na-anaghị arụsi ọrụ ike anyị abụghị ndị na-enweghị ndidi ndị ntorobịa nweenụ ndidi na ejighị ihe ụwa n'ike ejighị ụwa aka ike nweenụ ndidi nweenụ ndidi n'ihi na ebe onye ọsọ gbaruru ka onye ije ga-agarukwa i nwee ndidi ihe ụwa ga-abịara gị ekwela ka ihe na-eme ugbu a wee mee gị itinye aka gị n'ebe ị na-ekwesịghị itinye aka gị agụrụ ịkpata ego ọ- ngwa ngwa ngwa ngwa ekwela ka ọ gụọ gị nke ukwuu ga-eme ka i tinye aka ebe ị na-ekwesịghị itinye aka ndị enyi gị bịa sị na o nwere ebe anyị ga-aga ka anyị mee ihe dị otu a e nwekwara ebe anyị ga-aga gaa weta nne gị gaa weta nna gị weta nwunye gị weta enyi gị nwaanyị gwa ha na i soghị ebe onye ọsọ gbaruru ka ebe onye ije ga-agaru ọ bụ ebe a ka anyị na-eweta akụkọ anyị na njedebe ana m asị unu ka unu na-ele anya maka akụkọ ndị ọzọ anyị ga-ewetara unu na channel anyị a. ndewonụ